ụmụnne m ndị ọma ọ ga-adịrị mma ana m ekene onye ọbụla ana m asị ka ụbọchị taa mara anyị mma aha m bụ brọda Pọl Chigbo e nwere ihe onyonyo m fụ ya na akụkọ na-asọ ntị oyi nke na-agbawa obi maka ụmụnne naabọ a e gburu a sị na ha jere ụka na Oguta road na Ọnịcha n'ebe a ka ndị ntọ nọ wee tọrọ ha emechaa fụọ ozu ha na buutu moto ha mgbe nenecha ife nke a eh? amarọ m anọkatara m na-ajụ kedu ndị e mejọọ kedu ndị mejọọ ụnụ nke bụ eziokwu na ọtụtụ ikpe na-abịakwara m nwere ndị nọcha mba ofesi na-anya obi mee ụfọdụ ụmụnne anyị ife ndị nọ n'ụnọ ebe a nwekwa ndị nọ n'ụnọ ebe a na-anya obi mee ndị nọ mba ofesi ife ọtụtụ nwekwara obi eji egbu mmadụ a na-enyekwa mkpọtụ o maka ụdị gbuo gbuo ogbu a ọkacha nke a na-abụ e gbuo ị na-ajụ onye mere ife a o nwere ife ọzọ e mere ya maka ị na-ene ụmụnne naabọ a wee na-agbakọ na ndị a m na-ene anya kịta nwere uru ha baa n'ezinụnọ ọ bụ na o nwe onye ha mejọọ amarọ m ma ha ewepụrụ ndụ onye ahụ ọ bụrụzie ndị metụrụ onye ahụ bụ ndị wepụkwara ndụ ha nwa ọ bụrụkwa na mmadụ mere gị ife ọ bụ na ị ka dị ndụ na akụnụba nke ụwa ka o ji mejọọ gị ọ bụrụ iwepụ ndụ mmadụ naabọ ndị a m na-ene anya kịta ha abụrọ ndị agboro n'anya m ọ bụ na o nwe onye ha ji ife ya amarọ m ma ndụ e wepụrụ onye nwa ya-aka mma mana achọrọ m isi ebe a wee nye ndị be anyị ndụmọdụ ọkwa ụnụ fụrụ ego a na-agha agha butere oke ọchịchọ bute na ụmụazị ndị ntorobịa anyị achọrọzi ịgba mbọ achọrọ m ka anyị nebakwa na ya anya ekwuona m ya ọtụtụ oge iyi ego na-eje mmemme na-afụ na ọ bụ ụzọ esi akwado onye na-eme ife mana nke bụ eziokwu na o feena oke o nwere oge prọfesọ Chukwuma Soludo gọvanọ Anambra steeti mgbe ọ bụ CBN gọvanọ o nwe oge ọ mara iwu na onye ọbụna ghakwara ego na a ya-atụ ya nga na abuse of naira ife ndị a ka ọ na-akwado tupu e wee kpaa nkata wepụ ya ana m afụ dọla na-afụ paụns na-afụ ọtụtụ ego dị iche iche amarọ m ma otu esi agha ya be anyị ọkacha anyị nwa bụ ndị igbo maka nke ọbụna anyị na-eme na-ada ụda ọ na-eko achịcha ọkwa ị fụrụ ego a na-agha o dufuona ọtụtụ ndị ntorobịa ana m ekwu ya na-eti ya ka mkpu ịgha ego o bee n'oke na-eje mmemme o nwee nke na-ebe n'oke ị fụ na nke a bụ ife dị normal na ọ bụ ife kwesịrịnụ mana ọkwa ị fụrụ ụdị a a na-afụ ọ bụzi club ọtụtụ ndị na-ekwuzi na ego dị easy mkpata na enwere ife dị n'ego mana ndị gboo kwuru okwu sị na ego dị n'ogwu na ugwu ego dị na a na-eji ọsọ arị ya ndị ntorobịa wee sị mba how can you make money on a platter on a platter of gold ọ dị ka onye na-eje iweta rose flower ogwu ya amarịrị gị tupu i weta ya ụmụnne money is not easy to come by ana m eji ife a na-ayọ ndị ntorobịa maka o nwere ife ọzọ bụ gbuo gbuo gbuo niile a ma ntọ mmadụ ma ori ma ọsụkwa ya na ọsọ ya na-abụrụ ego o nwere ife ọzọ ọ bụ akụnụba nke ụwa m wee na-ayọ biko ndị a niile na-agha ego a na-enye mkpọtụ ndị ntorobịa eche na otu a ka ọ dị gwakwanụ ha na ọ bụrọ otu a ka ọ dị ife nlacha abụrọ ka o si amị ọ bụrọ ife akị inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ọnụ biko ị na-aghafugodo ego na ụkwụrụ gị edi ị na-eme uko na-egosi akụnụba gị na-enye chika mkpọtụ ebe niile maka ama m na tankị mmiri dị ada enye mkpọtụ mee ka ụmụazị malụ na a na-esi n'ana wee rịbe enu mee ka ha marụ na bread a na-agha n'oven na ọ mmadụ nyara ọkụ ya mana ọ na-awa ebe gosichazie ha ego na ife maka asị na akụ na-eme ife ọ dịka ọ dị easy mkpata akụ ihe nwata egwu o chee na ọ baana ọgaranya ego achọrọ mkpọtụ the real money ego a na-akpa akpa achọrọ mkpọtụ ọ nya kpatara na ị fụ ụfọdụ ndị ọgaranya ha ada anọ ebe mkpọtụ nọ maka mgbe ọbụla ha na-eche echiche how to make a meaningful progress ha ada anọ in a noisy place ka ị wee fụ mmụọ na-eso ego na ọ sọ ego ka chineke wetara debe onwe ya sị gị were ofu ka unu fụ how powerful money is ọ bụrọ ife a na-enweta easily eburu ego na bullion van na-aga otu a ewere escort police van ịbụọ ma ịtọ wee so ya buru tie egbe chedocha ndị mmadụ egbe ihu na azụ ọkwa that paper esere ndị nwụrụ anwụ ka a na-echekwa ọ bụrọkwa human beings ka unu wee mara i jee na bankị kịta security eburu egbe ife a na-eche abụrọkwa the bankers ọ bụrọkwa ndị bịara itinye ego na bankị ife a na-echekwa wụ that paper a pack n'ime bankị ka ị wee fụ na ego adịrọ easy ekwuona m ya times without number jee na government house na ego niile a na-ezu n'obodo a ị ma atụụta 1 naira jee n'ụlọ ọba ego ị ma na ebe e kwesịrị ịna-ekpote ego ekpote ị ma afụ 1 naira na na bankị jee na be ndị ọchịchị ị ma afụ 1 naira ka unu wee ghọta how powerful it is ka onye ọbụla si wee jide nke ya ha buru convoy na-aga n'iro ị ma atụụta one naira onye ọbụla ji nke ya jidesie ya ike ọ bụrụ na otu a ka ọ dị e nwere ndị aka ji akụ ya ada aghafu ego mana ọ kacha ebe ndị ntorobịa anyị nọ m were ife a na-adọ aka na ntị biko ọtụtụ ndị politicians anyị ewerugo ife dị n'ego jide ụmụ okoro agbọghọbịa wee naa ha n'iyi destroy ya their futures ụfọdụ ejide marriages wee destroy ya naa n'iyi nwaanyị na-erubere di isi ewere ego naa ya n'iyi maka na ị bụ aka ji akụ ebe ị na-azụ ahịa maka na ike ọchịchị bara gị aka maka mmadụ kpata ego ama ka agwa ya o mezie ndị ntorobịa anyị o nwerozi ekwere agba bọị o nwere ekwerezi edebe isi n'ala o nwere onye kwere abụ housemaid ịkpọkwuo mmadụ ka inyere ya aka ọ kpaba nkata ọjọọ ọsọ gbara ihu agbaghị azụ ekete ekwupụ na bottom ụmụnne m kedu na ife anyị eme ndị ntorobịa jụ na ama agba mbọ ọzi football bet a nụ na nwa bọị winu 80 million naira amarọ ma eziokwu amarọ ma ife ndị bet ji ele afịa ha o nupụrụ ọga ya isi zuo ọga ya ori were ya gbawa bet otu a ka ọ dị ndị na-epushu drugs anyị chọrọ ya shortcut anyị chọrọ sharp practices o jide ndị ntorobịa anyị nga niile dị n'ụwa jee jụọnụ ese na ọ ndị be anyị ọ ndị be anyị kacha n'ọnụ ọgụgụ na nga niile dị n'ụwa jee jụọ ese and onye bụ ego kpatakwara anyị achọrọ ịkwanyere ndị okenye ugwu ọnwụ ike wee jide anyị na-asụ akwụ maka a sị na nwata fee nna o buru isi nka anyị wee jụ na anyị akwụ ọtọ na-ekene eze mana ndị gboo kwuru na a na-ehunata na-ekene eze na nwata fee eze eze eruo ya aka anyị sị na anyị akwụ ọtọ wee kene eze ọ bụrụ ife ego na-ebute biko ụmụnne werenụ ya nwayọọ werenụ ya nwayọọ na ndidi bụ ije enu warawara bụrụ ije agwọ werenụ ya nwayọọ onye ọbụna sị gị na o ji iwe go moto na mmadụ gbara ya mmiri pọtọpọtọ were iwe go moto mara na asị a da eji iwe ego moto ego moto ahụ adịgo onye sị gị na o ji iwe wee rụọ ụlọ mara na asị ejighị iwe arụ ụlọ ego ya adịgo ana m ayọ biko maka edebe n'obodo a ka ọ ya adị mmiri ama na aboki ma ma efi ọchị ya ga m wee na-ayọ sị ọ ma prison a na-edebe ndị mmadụ a gbaana mbọ gbanwee afa ya kpọọ ya correctional center jeezie ebe ha kpọọ correctional center now ka ị mara ife a na-acorrect onye ọbụla barụ Nigerian prison even cell 3 days na-adị worse than ọ dị wee banye ma nwoke na-edina nwoke ebe a ka ụfọdụ na-amụta ya igbu mmadụ ebe a ka ụfọdụ na-amụta ya ejee m na maximum prison zichaa ozi ọma ndị nọ na nga wee na-agwa m na ha na-anọ ebe a wee na-ezu ndị ọcha ori ha yiri akwa dị mma ha see foto were ya na-ezu ndị ọcha ori ife a kọọrọ m a na-eme n'ụlọ nga ma ndị na-abụ a sị ha nabazie ha jụ na ha ama ana na ha na-anọ ebe a ihe ọjọọ dị iche iche na-eme na society n'ebe a ka a na-akpa nkata ya m wee na-asị ọ nke na-emenụ mana ọ bụrụ na correctional center indeed ekwesịrị ka enwee handcraft enwee ife eji ọrụ aka you know skills a bịa ebe ahụ ị fụrụ ndị furniture na-akụzi onye ahụ ekwere edebe isi n'ala mgbe ya na nne na nna ya nọ o wee mee ife ọjọọ a nwụrụ ya tinye ebe ahụ ọ nọrọ under gunpoint wee mụọ that welding work wee mụọ furniture work ịfụ na so many of them dey talented ọ ife a bụ correctional center biko ana m ayọ ka isi ebe a ndị ọchịchị anyị chekene yọrụ chineke wisdom sense of leadership ka ọ bụrụ correction ọ bụrụ ebe ikpokọ ụmụ okorobịa ebe ahụ ọ bụrụ sọ mkpụrụ mmiri ka ha na-aṅụ ha were ọkpọ na-etigbuso anụkata enwee jail break agwaghị mmadụ onye egbu a aka nọ nkịtị ka ekwensu na-achọrọ ọrụ iruo prizin otu a ọ na-esi ọnwụ ọnwụ otu a ka ọ dịkwa ndị nọ na seminarị ndị nọ na baịbụl skuul maka ndụmọdụ a achọrọ m ka o zuo onye ọbụla ọnụ maka ife a na-eme n'obodo o rukwana onye ọbụla ahụ mmiri erukwana n'onu o ije na seminarị ije baịbụl skuul ịfụ ndị ntorobịa na ikem na ikem ndị na-achọ ịmụta ka esi atọghata mkpụrụ obi m wee sị na oge agafeena mgbe dimkpa ya adọ n'ala gụọ seminarị 17 years o jechaa pụta o biri n'ụlọ ndị ụka ebi ya moto ọ na-eri nri dimkpa ọbụla nwetara ụlọ nweta moto wee na-eri nri n'efu ọ ya bụ a lazy man ọ nya ka akwụkwọ nsọ ji wee sị onye arụghị nya erina anyị ma na ozi ọma bụ ọrụ mana ị kwesịrị ịbụ a contributing factor na society you can't just sit down ọkwa ozi ọma nke anyị nwa na-ezi St. Paul na his dynamic anointing he was a bricklayer a tent maker kee ka ị ya-esi wee fold your hands o nwerọ ife ọbụla ị ya na-alụ ije nnọọ gụcha nnọọ maka chukwu ọ bụrụ ịdọ na ana chere ndị mmadụ abịa igwa ha maka chukwu ụbọchị ụka ọ dịgbakwa ụfọdụ akanyezie ịgwa ndị mmadụ maka chukwu from monday to saturday ndị ahụ ịdọ nọwara ana n'ụlọ ụka gị na-agwa maka chukwu they are not productive in the society ọnụ na-eri eri akarịa ọnụ na-arụ arụ ọnọdụ a ka anyị nọ tata we are in deficit in production chekie mmadụ one na-eje n'ụlọ ụka na weekdays adọ na ana ịfụ na anyị nọ in deficit we are lagging behind ọ nya bụ nsogbu anyị nwee o kwesịrị ka ndị seminarị ndị baịbụl skuls evangelical skuul ebe niile ndị ntorobịa nọ ka etinye skillful work ebe ahụ o nweena ndị ozi ọma dị so wise wee jee mụta ma ndị bụ lekchọra ma ndị bụ teachers of course eh, ụfọdụ bụ lọya ụfọdụ bụ policemen mana ọkwa man of god ị kwesịrị attach something as subordinate work ọ bụrọ ije dọ n'ala izicha ozi ọma ịdọ ana na-akwụgharị idipendie na food and the offering of the church members is very wrong ịbụ pastọ ịbụ bishọp ịbụ dibịa nke ọbụla ị na-arụ bụ ọrụ mmụọ i wee dọ n'ana dipendị n'ife a na-ewetara gị ị mana ị bụ parasite in our economy i must tell you obodo ọbụla na ala igbo nwere ife eji wee mara ha yes ịbịa na Anambra steeti na ọ kọmashal steeti kọmashal senta na ala Igbo niile most of ndị Enugu ndị Nsụka ndị Ebonyi Abịa na Imo dị business inclined ha dị influenced by the people of Anambra steeti ụfọdụ gbara bọyị na Anambra eduo ha ụlọ jee na Nnewi jee na Ọnịcha na ọtụtụ ebe na Anambra steeti and ha na-eme ọfụma na-arụ ụlọ na-agba ana jide ego kpọgotakwa ụmụnne ha ịfụ na commercial state ebe eji ịzụ ahịa wee mara otu a ka ọ dị ndị Enugu ọtụtụ bụ ndị ọrụ oyibo ọtụtụ bụ ndị ọrụ ugbo ewere ya mara ha otu a ka ọ dị Imo na Abia otu a ka ọ dị Ebonyi ọrụ oyibo ọrụ ugbo enwe many professors many teachers ije na different parastatals ịfụ na ha nọcha ebe ahụ

nkuzi ma na the highest profession enwe na the whole world without a teacher ama enwe an engineer ama enwe a medical doctor without a teacher mana a na-ejigide ndị a ụgwọ na ọtụtụ ndị ọrụ oyibo ndị ọzọ jigide ha ụgwọ so many pensioners anwụọna without receiving their can you imagine so many people are dead lowered in their graves with, without claiming their gratuities

unu kpọọnụ town hall meeting ka emee talent hunting hapụnụ ụdị a na-adị eme na tv mgbe ụfọdụ let us be serious ka emee town hall meeting maka ọ na-abụ obodo dị mma ọ baara onye ọna mana ọ dị njọ o metụ onye ọbụna ọ dị njọ o metụ onye ọbụna neekwanụ ka ọ na-ezu onye ọbụna ahụ ka anyị gbaanụ mbọ onye ọna tinye aka mebe ife dị mma maka onye ọna na-asụ akwa na-akwọkwọ aka ya ọ ya ka asị na ụmụnna nwezuo akụ ilo na asị anaa kedu ife ọzọ anyị na-azọ ka emenụ town hall meeting ka enwe ike mee talent hunting enwere so many wheelbarrow pushers eh dị talented na football mana afụrọ onye ya-azụ ha ọ nọgidezie nkịtị ọ dị ya ka ọ na-agbachigha bọọlụ azụ ọ dị ya ka aka clock ya ọ na-anachigha azụ ife ọzọ ya aba na ya bụ ego mbute e nwere so many people na-akpagharị today bụ conductors a nọ na paakị a na-akpa nkata ọ fụchazie ndị ji ego fụ nnukwu moto ọ dị ya ka o nwere ebe ọzọ o si wee pụta ụwa from the hungry part of the earth ife ọzọ ya eche bụ echiche ọjọọ mana that conductor bụ a drawing artist ọ ma ka esi ese ife osise mana enwerọ any sponsor otu a ka ọ dị so many musicians nobody to sponsor them in different studios to produce their music otu a ka ọ dị ndị mụrụ ọrụ aka enwerọ onye enye ha capital gọọmenti mechaa eh, program of eh, different skillful work ife ọzọ ya anụ bụ eh, na ebiri ha nke a nye ha nke a nye ha nke a nye ha indomi o nwerọ anybody a enye tangible amount a ya enye cash establish ya ahapụ ha halfway ọ ka esi eme ife nji na-ayọ ife a bụ onye ọbụna aka dị mma ya cheta ụmụnne ya ọ bụrụ na ịta afụfụ mụwa esorogo bụrụ vendor ebugharịgo m akwụkwọ na schools elego m cds ejego m so many places azụgo m afịa agbara m boy gbaruo ya n'isi ọga m duo m ụlọ nsi ebe a bụrụ ọga ịfụ onye na-ata afụfụ imeere ya ebere ọ bụrụ na aka dị gị mma cheta ụmụnne gị ọ na-ata na ekwena ka ụmụnne gị tabiga oke ọ bụrọ abịa ka ị nyere ha aka ịjụba ha bee ka ha nọ mgbe ị na-ata afụfụ a na-akwụ na line ata afụfụ ịta atachite nke gị na ụmụnne gị gị nwa bụ onye a na-enyere aka gekwa ntị ọ bụ na a na-enyere gị aka were ume ana na onye a na-emere emere na-ejide ire ya aka were ume ana ejekwana bite ya the finger that feeds you echekwana echiche ọjọọ n'isi onye na-echeru gị echiche ọma maka ị ya-akụkwọ isi na okwute biko aka dị gị mma cheta ụmụnne gị every man of god every bishop every pastor every reverend nke ọ sọ gị bụrụ mgbe anyị ji microphone enye mkpọtụ agago this is the time for everybody to engage the youths in different skillful works ego dị involved give back to the society offering a na-anakọbara since ọ bụ na ịnwe anwa na-agwa ndị mmadụ okwu seed sowing now otu obodo dị ị ma ife bụ hunger hunger can lead somebody to steal and kill ị ka na-ekwu okwu i sow seed na-ekwu okwu tithe and what have you anybody ji microphone ekwu ife a ị ma na ị bụ problem ị bụ an antichrist christ na-abụ o nyechaa na mmụọ o nye n'anụ ahụ ask them to sit down he fed 5000 women and the children not counted nye ka a nọ kịta ụfọdụ dọ na ofu ebe na-apị calculator nwa ogbenye buru mkpa ya bịa ụlọ ụka ị na-achọ ka ị ya-esi wee pịchakọrọ ego ya na-ekwe ya nkwa na mmụọ na miracle ya nọ on the way mana ị nara ego o ji wee bịa ụka nke ọ ya-eji wee nwa akamti na agba ọkwa ori onye ọbụna jee chọọ ife ọ ya-arụ onye jide ịbụọ o nye nwanne ya otu as for God's agenda by God's grace anyị na-anwa nke anyị nwere ike ada m eti mkpu a na nkịtị na abụ